onye kwe chi ya ekwe eluigwe na-enyere onye nyere onwe ya aka onye mkpa dibịa na-akpakwanụ ọ bụ onye ọrịa dị ụmụ Igbo anyị wụ ụmụ Igbo nọ n'ala bekee anyị bi na Canada aha m wụ Emeka awụ m nwa afọ Mbaise aha m bụ Ifeọma Ifeọma ọgụ ọ nwa afọ Mbaise a lụkwa ya na Mbaise obodo oyibo anyị bịakwara na ndị mebere ego briji mba o afọ isii gara aga anyị jụrụ onwe anyị ụfọdụ ajụjụ dị iche iche ọrụ naanị anyị na-arụ a na-akwụ anyị ụgwọ n'ọnwa o zuru anyị ọ na-ezu na because anyị were tax kụọ the thing nsogbu adị i lezie anya na akaụntụ gị akụwazie kwara afọ kwara afọ gị na-ajụ onwe gị sị na ekenụ ka ị ga-arụgbu onwe gị arụgbu n'ihi ya anyị elee anya sị olee ihe anyị ga ime ka anyị tiiri onwe anyị aka anyị ebido digital marketing enweghị ihe anyị ma mgbe anyị bidoro ya anyị just hụ ndị megi ya sị ka anyị jụkwaa otu ha si megi anyị ajoin ya anyị ebidoro ihe a na-amụ ya mụta ya mm-hmm. afọ isii ọ ihe mmadụ mere afọ isii ala na mmanụ ala ha ji adị ikwa ma ọ nwata n'ugwu awụsa so o nyerela anyị aka n'ụdị iche iche mana n'ime ebe ọbụla unu nọ enweghị m sị arụkwala ọrụ ị ga-arụ ọrụ na ị ga-arụ ọrụ gị nsogbu adịghị na dawa enweghị m sị ya hafụ ihe ị megi gbara ọsọ gbafuo je mewe ihe ọzọ mana jụọ onwe gị i nwe ike ịgbakwunye ihe na ihe ahụ ị na-eme ị gaghị eme ya wụrụ ihe ọ ga-awụ ị gaghị na-arụgbu onwe gị na-arụ ahụ gị nsogbu na-enye onwe gị nsogbu na-eme overtime na-eme extra hours nna eh, the thing na-enyekwa nsogbu ma health gị nwee hmm. problem too so ị ga-ele anya ma ị guzogidere na warehouse ụkwụ arawa gị ahụ ka mgbe ị megidere na-arụ na shelf aka arawa gị ahụ ọ kwanụ ikpe orotingle nọ n'ọfịs na-amonitor system amonitor computer ukwu arawa gị ahụ mgbe ọ ga-akara gị mma mba na ọ wụ a tatụ ụkwa a tatụ akị mm-hmm. na ihe gbasara mmadụ na ego ọ wụ i gbuo okpo ego asọrọ bịa ma i gbughị okpo ị ga na-achụ ya achụ ya na-agba gị na-achụ ya ya na-agba ị hụ na na ụfọdụ ndị mmadụ ka na-eche echiche na nwoke m a olee ihe nwoke m a na-ekwu ihe m kwuga wụ e nwere ihe anyị na-eme n'online a na-akpọ ya digital marketing anyị bidoro afọ isii mụta ya enwere ndị na-guide gị ga-ezi gị otu ị ga-esi eme ya enwere ndị ga-ezi gị ozi gị si na-apị aka na certain things ya na-aga n'ihu na-aga n'ihu mana ihe kacha mma n'ime ya wụ na enwere automation

anyị wụ ụmụafọ Igbo mana ọwụ nwanne mmadụ hụ ụzọ ezi nwanne ya ị hụ ụzọ ụzọ na-adịghị gị agwa nwanne gị na ụzọ adịghị ebe a ụzọ anyị agala ya afọ isii ụzọ dị ya ihe anyị na-eme dị legitimate ọwụghị ndị a na-achụrụ ụzọ asị na ndị bad bad bad ọwụ ndị a ị na-eme obi na ume ga-eru gị ala mm-hmm. ọwụ na ị chọrọ ịbịa ịjụ anyị otu anyị si eme gị ya maka na ọ ga-enyere gị aka kpata ego gị etizie na nke ị kpataga nyere gị aka gị na famili gị unu enwetakwa ezumike obiọma unu bịa na webụsaịtị anyị www.mekify.com ọ mekify ọ Emeka na Ifeọma Ọhịa ndewonu